boma la malawi kudzera ku nthambi ya zankhalango linalowa mgwirizano wapadera osamalira zinthu zachilengedwe mphiri la zomba makamaka kumbali imene kuli malo a Zomba Forest Lodge. Malo okwanira 200 hectares amakumana ndi chiopsezo cha moto olusa komanso kudulidwa kwa mitengo mwachisawawa, ntchito imene ikutchedwa kuti Zomba TREEZ isanayambike, imene mwini wake wa malo ogona a Zomba Forest Lodge anakhazikitsa ndi anthu ozungulira midzi 14 imene ili mderali. Ulendo uno, bungwe la Modern Cooking for Healthy Forest unakonza ndi cholinga chofuna kudziwa za mmene anthu madera ena akusamalira zinthu zachilengedwe mu njira yogwirira limodzi ndi anthu amene azungulira nkhalangozo. Ndipo zinthu zimene zikuchitika pansi pa mgwirizano wa Zomba TREEZ ndi zinthu zimene zitati zifalikire m'madera ambiri a dziko lino zikhoza kuthandiza kwambiri ntchito imene boma limakhala nayo yotumiza asilikali komanso antchito ena kuti akasamalire mitengo ndi zinthu zina zachilengedwe mwa zina anthu amderali pansi pa ndondomeko imene imatchedwa kuti survival rate payment amapatsidwa ndalama yokwana 200 kwacha pa mtengo uliwonse umene wasamalidwa bwino kwa chaka chonse chathunthu komanso kusamalira mphukira za m'madera awo Apa, pa tsikuli, limodzi la magulu 14 anali kusamalira ndi kuwerengera mitengo imene ayisamala kwa chaka chathunthu. Eee ndiye imeneyi timatcha kuti ndi tree count, pachaka pena paliponse timabwera kudzatani, kudzawerengera mitengo imene aguluwa akutani, akusamalira. Ndiye kuti tikawerenga mitengo ija, dongosolo lake amayika kuti mti- mtengo ngati uwu, umene wakuti amawuyika ndi mtengo wake. Ndiye kuti konseku mpaka kutunda uku timatha kumatani, kumayendera kuti kutani, tikuwerengera mitengo. Ehe, dongosolo lake limayenda choncho. Koma munda unowu umene tili uno ndi wa Maguba Salvation Singers. Ndiye chimene chimachitika n'kuti mukawerengera mitengoyo, chimachitikano ndi chani? e A TREEZ nda amapereka thandizo lina lake pakuwerengera mitengoyo. Pa chaka china chili chonse amakhala akumapereka ndiye ngati mwapeza mitengo yokwanira 1000 imakhala kuti mwina ndi 200,000 kaya muli mitengo yokwanira kaya mmene mungawerengere kuti mitengo mukusamalira mumakhalanso mukulandiranso ndalama yake ndi mmene mukusamalira mitengo yanu. Ehe. mmodzi mwa nthumwi za Muguba salvation singers a gift duwa akuti gulu lawo linakwanitsa kugula njinga ya moto kapena kuti yakabaza yomwe amachitira ntchito za malonda ndipo amagwiritsa ntchito ndalama zimene amazipeza pa zinthu zosiyanasiyana ife ngati kwaya tikupeza phindu kwambiri kuchokera mu chilengedwe chimenechi ichi kwambiri nkhani yayikulu ndiyoti kwathu kuno kudera kwathu kuno mvula imavuta ndiye titaona unena kuti mvula malingana ndi mmene ikuvutira tikumatha kumaona unena kuti titasamalira za chilengedwe ndi kuti mvula mwina ikhoza osamatani ikhoza osamavuta kwathu kuno chachiwiri nchonena kuti timapeza phindu kuchokera mmenemu makamaka mitengo imeneyi tikaisamalira pachaka timapeza phindu monga chaka chinocho tidapeza 1.9 uh, 1.9 chakuti ndithu imene inatitengera kuchokera kunena kuti kut- kuthandizire chani kuti tithandizire gulu lathu kugula zipangizo zakhuza za mayimbidwe ndi zina zotero a jonas beyani ndi mmodzi mwa akuluakulu amene amayendetsa ntchito za zomba forest lodge trees conservation iwo akuti ndi zonyaditsa kuti malo amene mzaka zingapo zapitazi munali miyala yokhayokha mphukira za mitengo komanso udzu zayamba kuoneka kwambiri mkuluyu akuti anthu amderali atenga umwini wa nkhalango yawo yomwe ili mphiri la zomba anthuwa ah, choyambirira nchoti chinthu chomwe chikuwalimbikitsa kwambiri kupitiriza kusamala za chilengedwe ndi choti anthuwa azindikira tsopano kuti chilengedwe ndi chofunikira kwa munthu. Munthu sangakhale popanda chilengedwe. Ndiye chimenecho nchoyambirira chomwe chikuwalimbikitsa anthu. Chifukwa choti ngati anthu kudera nkhuni, ah, kaya tikufuna matabwa, zimachokera ku phiri konkuno. Komanso mitsinje yathu yonse yomwe timagwiritsa ntchito ngati ulimi othirira, komanso kugwiritsa ntchito ngati kuchapa ndi zina zofunikira kumudziku, mitsinje yakenso ikuchokera kuti? Ikuchokera ku phiri kuno. Ndiye chimenecho chikuwalimbikitsa anthu kuti azindikira kuti, oh, ngati sitisamale nkhalango yathu ku phiriku, Ndiye kuti moyo wathunso kumudziku utani, ukhala pa chiopsezo. Kupatula apo, tili ndi anthu, magulu osiyanasiyana amene ali ndi malo amene amayang'anira nde ena mwa iwo ndi ngati a mwina matimu ochita za masewero ngati mpira wa miyendo ndi wa manja amenewa amapeza phindu losiyanasiyana ngati mwina zovala kapena zipangizo zogwiritsa ntchito pa masewero awo komanso kuli magulu ena a ngati mwina makwaya amenenso nawonso amayang'anira malo osiyanasiyana nde timawawerengera mitengo pa chaka china chilichonse akawerengedwa mitengo ngati kwaya amakhalanso ndi amapeza thandizo lomwe limathandiza kugula zipangizo zosiyanasiyana zogwiritsa ntchito pa mayimbidwe awo Komanso kupyolera apo, tili ndi magulu enanso a m'mudzi osiyanasiyana amene amapanga ntchito zozipereka amene nawonso amawerengeredwa mitengo amapeza phindu losiyanasiyana lothandiza ku miyoyo yawo. Pamenepa, a Jonas Baird anatsindika kuti bungwe lawo mothandizana ndi boma lipitiliza kuthandizana komanso kuwaunikira anthu za kufunikira kosamalira zinthu za chilengedwe komanso kuwaphunzitsa za phindu lomwe iwo angalipeze. kwa nthawi yaitali atasamalira mitengo yawo. Nthawi zambiri timalimbikisa anthu kuti azizala mitengo koma timakhala kuti mwina mbali inayi akamaononga mitengo timalimbana nawo kwambiri kuti kodi ndi chifukwa chani anthu akuwotcha makala, ndi chifukwa chani anthu akuba mitengo kumapangira matabwa chifukwa kuti timaiwalira kuti pali zifukwa zomwe zikuwapangisa zimene zija kuti apange ndi pamene amatiunikira kuti mwina nthawi zambiri kusamalira mitengo yoti ilipo kale uh, ndi chinthu chabwino kusiyana ndi kuti tizingolimbikisa kuzala mitengo chifukwa tikalimbikisa kuzala mitengo pena zimapezeka kuti timatha kugwisa ntchito anthu omwewo akudera amene akazala mitengo uh, olo mitengo ija ikhale kuti yafa samadandaula chifukwa amaziwaso kuti mwina chaka chamawa chikubweracho tipezaso mwayi wina wa ntchito yoti tizalenso mitengo ina. Ndipo mkulu wofalitsa nkhani komanso kuthandiza kusintha maganizo a anthu pogwiritsa ntchito zinthu ndi zipangizo zimene zingasamalire zachilengedwe ku bungwe la Modern Cooking for Healthy Forests a Eliam Kamanga akuti ndi wokondwa kuti pali mgwirizano waukulu pakati pa anthu a bizinezi kapena kuti amalonda ndi okhala malo ozungulira za mmene angasamalire zinthu zawo zachilengedwe. malo am- a- amene tili ano eh, ndi ah, ku zomba mmwamba mwa phiri la zomba omwe amasamalidwa ndi ah, zomba forest lodge ndi anthu amdera lino ozungulira malo ano Ah, chimene chimachitika nchoti pali magulu 14 amene anawagawira malo osiyanasiyana munkhalangomu kuti azisamalira mitengo kuti izikula o, kumera mwayokha Ah, komanso ah, mwina ndi mwina mmene mulibe mtengo munkhalangomu amadzala ah, mitengoyo kuti izikulira limodzi ndi mitengo ya chilengedwe imene ili mmenemomo zimene tikuona apapa a Kamanga akulimbikitsa anthu onse amene azungulira malo amene ali ndi mitengo kuti atenge umwini osamalira ngakhale zimene zikuoneka ngati mphukira lero kuti adzapeze phindu lochuluka mtsogolomu mmalo momangodula kapena kuponya moto nkhalango zawo iwo akuti pamene anthu achita izi zimangobwezeretsa mbuyo ntchito yonse yodzala mitengo mdziko muno yomwe imachitika chaka ndi chaka e, sikuti anthuwa akulipiridwa komano chimene chikuchitika nchoti uh, akuwalimbikisa kuti adziwe phindu la nkhalango ndi mitengo ndiye akadziwa phindu la nkhalango ndi mitengo imene ili muno mphiri la zomba anthuwa akumagwira ntchito pa okha kuchokera m'maderamo ndiye akatero pakutha pa chaka amawerengerana kuti anthuwa asamira, asamalira mitengo yochuluka bwanji and imene sinafe ndi ingati ndiye ngati izi zatheka o mitengo eh, yapanga timati survival pa chizungu ndiye kuti anthuwa amapasidwa kena kake kuti azithandizika Eh, monga mukuonera dera lino kulibe mafakitale ena alionse ah, ndi kutchire ndithu eh, kunkhalango ndiye anthuwa kuti azilimbikitsika nchifukwa chake amaganizira kangachepe. Sikuti ndi malipiro, komano amazindikirisa ubwino wosamalira nkhalango ndi mitengo yet komano zikatero uh, kenaka amalandira ngati kachiwongola dzanja posamalira mitengo imeneyo chimene tikuona kunoko Dera lina lopatsa chidwi kwambiri ndi ili lomwe lili kwa mfumu Nakhonyo kwa TA Mkanda m'boma la Mulanje. Uwu ndi umodzi mwa midzi yomwe ikuonetsa chidwi chosamala mbali ya nkhalango yotetezedwa ya Mulanje Forest Reserve yomwe ili pafupi ndi mudzi wawo. Anthu a mdera limeneli anakonza makomiti osiyanasiyana osamalira zinthu zachilengedwe akugwira ntchito limodzi ndi bungwe lotchedwa We Forest. Ngakhale kuti nkhalango ya Mulanje Forest Reserve yakhala yotetezedwa ndi lamulo kuchokera mu chaka cha 1927, malo ake ambiri akhala akuwonongeka. Izi zachititsa kuti mitengo ya mtundu wa Mulanje Cedar komanso mitundu ina ya birimankhwe ichepe kwambiri. Mothandizidwa ndi bungwe la We Forest, anthu a m'derali anapatsidwa ming'oma ya njuchi yomwe anapachika m'mitengo ya nkhalangoyi imene ili m'dera lawo. Ubwino wa njuchi, Timakhala ngati timatchera ku phiri kuja, ndiye zikachita bwino zikalowa timafula, ndiye tikafula timapita nawo ngati kumsika kukagulitsa, ndiye tikagulitsa timapeza chakudya ndi ana pakhomo, school fees kuwalipiriranso ananso. Pakanali pano iwo akuti ming'oma ya njuchi yomwe ili m'nkhalangoyi ikuthandiza kuteteza mitengo kamba kakuti anthu amene amafuna kudula mitengo amachita mantha ndi njuchi. zimene zili m'ming'omayo. M'modzi mwa akuluakulu a ku bungwe la We Forest, a Madalitso Likwenya, akuti ndi khumbo lawo kuti m'madera ambiri a nkhalango ya Mulanje Forest Reserve mubwerere mchimake pa nkhani ya zachilengedwe. Iwo akuti m'madera ambiri amene azungulira nkhalangoyi alibe mitengo kote kuti anthu ochokera m'maderawo akhoza kumakhala ndi khumbo lomalowa mdera limeneli ndikumakadula mitengo ngati patapanda kupezeka njira ina ndi ndondomeko ina yabwino anthu akumudzi anachilandira bwino chifukwa linali khumbo komanso loto lawo kuti mwina mwake atabwera anthu ena ake awathandize kukwanitsa masomphenya awo ndiye umodzi mwa mudzi umene tinaona kuti unali ndi chidwi kwambiri pa ntchito imene ndi uwu wa nakhunyu umene tafika lero tikucheza kuno iwowa titawafikira ndikucheza nawo anatilandira ndithu ndi manja awiri ndipo wakhala mudzi umene waonetsa chidwi kwambiri popititsa patsogolo komanso kuteteza zachilengedwe kuno ku Mulanje. Plan yathu ndi onena kuti mwina mwake titakwaniritsa mwina kubwezeretsanso madera ena amene aonongeka kwambiri. Munditsimikiza pamene timabwera paja mupeza kunena kuti ndi dera lino lokhalo limene likuoneka ngati lili ndi mitengo. So cholinga chathu chachikulu kwambiri n'choti tithandizire kwambirinso madera amene aonongeka aja kuti abwezeretse mitengo kuti pasakhale ngati pressure chifukwa ngati madera amene aja tingangowasiya osabwezeretsa mitengo zikutanthauza zonena kuti you know azibweranso kumawasokoneza awa amene akuteteza mitengowa. Ndipo imodzi mwa nsanamira ndi zolinga za bungwe la Modern Cooking for Healthy Forests ndi kulimbikitsa makampani kapena mabungwe amene si aboma kugwira ntchito limodzi ndi boma pofuna kuteteza zachilengedwe komanso kupeza njira zina zamakono zophikira apapa taphunzirapo komanso e, zina zimene zikuchitika kunoko ndi zinthu zoti timalimbikitsanso magulu ena munkhalango monga za Perekezi, Bunganya, kumasamalira nkhalango zachilengedwe munjira ija yothandizira mitengo kuti ikule bwino komanso chimene taona china chimene chikufanana ndi zimene timapanga madera ena kumene project yathu imagwira ntchito ndi uh, njira ija tikunena kuti village forest area So village forest area or nkhalango za m'midzi ndi zothandiza chifukwa choti m'malo moti akatenge nkhuni mu nkhalango imene tifuna tiiteteze amatha kumakolola mitengo imene yauma kuchokera mu nkhalango zawo pa nthawi imene ndimachoka ku madera onse awiri ndidali otsimikiza kuti nkotheka kubwezeretsa zachilengedwe patakhala kulumikizana kwabwino pakati pa anthu a m'madera komanso ochita ntchito zina zamalonda omwe ntchito zawozo zimadaliranso zinthu zachilengedwe. Ku Zomba, komwe a Zomba Forest Lodge akugwira ntchito limodzi ndi anthu ozungulira malowa pansi pa Zomba Forest Trees Conservation, ndinapeza chinsinsi cholumikizana ngati chimenechi chikuonekera komanso kuti anthu a m'deralo akupindula pa nkhani ya zachuma. Ndipo ku Mulanje, mudzi mwa Nakhonyo, pansi pa bungwe la We Forest, anthu a m'derali atenga udindo wosamalira nkhalango m'phiri lawo la Mulanje, mwa zina poyika ming'oma ya njuchi yomwe imawabweretsera uchi ndi kumakagulitsa ndi kumapezanso ndalama zothandizira umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku.